o de kosɔn ala bɛ ban mɔgɔ dɔ bolo a bɛ sɔn min bolo n'a t'o sɔrɔ fiyewu n'i y'o bila ɲɛfɛ musa i sago bɛ sɔrɔ siga t'a la fɛn man gɛlɛ
tile bintɔ ka tile segin ka na midi la fɛn man gɛlɛ k'o bɔ kafiriw y'o ɲini kira fɛ ko n'a ka kira ye tiɲɛ ye ko tile bintɔ filɛ ko k'a lajɛ ko ka tile segin ka na midi la tile segilen kɔfɛ ko tile ka tunu kalo ka sɔrɔ ka bɔ kira ka taa i jɔ jabalu abi kubɛsi kulu kunna a ye jɔgɔ fila kɛ a ye tɛgɛ ja sani a ka dugawu daminɛ ala ko jibirila ma ko taa fɔ a ye n'a ye fɛn o fɛn fɔ n sɔnna a ma sani a ka n deli a ye jɔgɔ fila kɛ ka ban min b'a kɔnɔ n b'a dɔn n'a ko fɛn o fɛn n b'a kɛ tile bintɔ ka tile segin ka na midi la a nɔ na jɔnni ka juru bɛ se k'a sama bitɔn bɛ jɔnni bolo k'o b'a sama ka segin mɛ kira y'a tɛgɛ ja yɔrɔ min na ala ye tile bintɔ sama ka na diɲɛ balon na ka tila ka tile tunu ka tila ka kalo bɔ mhm. ala sɔnna k'o k'a ka kira min ye o ala bi dɛsɛ ka mun kɛ o kira ye o kira kosɔn allahumma salli ala nabi rahmati musa k'i to a kan i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ k'a ban i ti don gɛlɛya ko fan si la fo ala ka bɔda d'i ma mhm. kira ye hinɛ de ye o kira ye hinɛ nabi ɲuman de ye hinɛ dan ye k'a to madina u ye jugu dɔw bila ko ka taa a faga sɛdina umaru ye jugu in tɛti k'a bin jugu in binna yɔrɔ min na umaru ye jugu siri kafirikɛ in siri k'a jɔ kira ka misiri koko la ka sɔrɔ ka kira wele kira nana eh, a ko muhamadu ko nin nana i fagali kama eh. kira ko umaru a ko silamɛ ti mɔgɔ minɛ tan hmm. i b'a siri mun na kira yɛrɛ k'a bolo barikama da cɛ bolo la k'a foni a binna dugu ma min kɛ ni posiyɛri dala a la kira yɛrɛ ye a cɛ furafura ka sɔrɔ ka cɛ minɛ k'o sigi a kɛrɛfɛ a ko karisa a ko i nana mun na ah, cɛ maloyara a ko kira ma a ko makan kafiriw de ye n bila ka na ko n ka n'i faga kira ko e bɛ sɔn ka ne faga adamaden i bɛ jate bɔ n'i yɛrɛ ye dɔrɔn ne ye dɔ ka dutigi de ye ni ne bɔra o du kɔnɔ o dudenw jigi bi tigɛ e ye dɔ ka dutigi de ye n'e bɔra i ka du kɔnɔ e ka dudenw jigi bi tigɛ mhm. o tuma misaliya boli dɔrɔn kana mɔgɔ faga walahi kira ko umaru ma ko n yafara cɛ ma a y'a bila ka taa o ye hinɛ nabi ɲuman ye don min na ni donsokɛ bɛna eh, sinɛni faga mhm. sinɛni munumunutɔ ni donsokɛ y'a minɛ jan na a bɛ n'a faga kira nana sinɛni sɔrɔ donsokɛ bolo a y'a ye sinɛni sin falen don nɔnɔ bɛ tɔni na kira y'i kun ja sinɛni denw bɛ tu kɔnɔ ye u bɛ ka ba kɔnɔ ni ba fagara kɔngɔ ni minɔgɔ b'u faga sinɛni y'a damakasi kira ye a ko muhamadi a ko ala ye tiɲɛ fɔ ala min ye e wele ko nabi rahmati ala min y'i wele ko hinɛ nabi ɲuman de o ye tiɲɛ fɔ a ko n'i kun bɛ sɔn ka jɔ garanti la ne bɛ taa sin di n denw ma n bɛ na mhm. musa o ye hinɛ ɲini a fɛ sinɛ ye nin ɲini kira fɛ o ye hinɛ dan ye kira fana ko donsokɛ ma a ko a bila ka taa ka ne minɛ
e ka kira mamadu lajɛ k'a yɛrɛ sago bila daba kumabɔli kosɔn kira y'a jɔ donsokɛ kɛrɛfɛ ni sinɛni ma na i bɛ n faa sinɛni bolila ka taa a taara se waati min na a y'a sɔrɔ sinɛdenw kɔni kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ ɲini k'u faga a ko denw ma ko a ye sin min a ko bi kɔni ne tɛ se ka mɛn ala ye diɲɛ da kira min kanu kama mhm. ni ala y'a wele ko nabi rahmati hinɛ nabi ɲuman a ko a jɔlen bɛ ka ne kɔnɔ tile la yen a ye sin min n bɛ boli ka taa n t'a fɛ a jɔlen ka mɛn sinɛdenw fana ko ɛɛ kira min bɛ yen ni ala ye diɲɛ da o kosɔn o kira ka jɔ tile la anw ka garanti kosɔn k'anw ka sin min kiraw fana bonya kosɔn hinɛ min y'a jɔ tile la yen o hinɛ kelen kosɔn anw yafara sin kɔ sinɛdenw ko ten sinɛdenw ko ten
sinɛni bolila ka na a nan'i da kira kɔrɔ a ko muhamadu a ko n kalila ala la ala min ye e ci k'i tɔgɔ da ko hinɛ nabi ɲuman a ma nkalon tigɛ a ko nka i k'an bɛn lahara kira ye sinɛni lajɛ n'a ye sinɛni bɔsi ka bɔ donsokɛ bolo a y'o ka hakɛ dɔ fana pɛridi kira y'i kun suli yɔrɔ min na ala ye dusukun ɲumanya di donso ma hinɛ min bɛ kira la o hinɛ kelen nana jɔ donso dusu la a ko sinɛni ma a ko e n'i ka dabaya ni e sera ka kira valeur sɔrɔ mhm. fo ka boli ka taa ka segin ka na kira bonya kama o kira kelen yɛrɛ kosɔn fana ne yafar'i ma hinɛlira sadi sinɛni wulila ka taa mana allahumma salli ala nabi rahmati maa min b'i to a kan i b'a wurudi ala t'i kɛ maa ni gɛlɛn ye deuxième ala tɛ kunko gɛlɛn jigin i kan k'o bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ lebu kunko ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛna bɔ i kalama o ti kɛ surtout ni maa min bɛ taama sira la mhm. i bɔra i faso la i taara walifaso la mana i bɛ ɲinini kɛ yɔrɔ la to ka nin wurudi senfɛ allahumma salli ala nabi rahmati allahumma salli ala nabi rahmati wallahi hali n'i jigiyɔrɔ bɛnna kafiri ma i ni kafiri hinɛbaga dɔ bɛ bɛn mhm. mana k'i to a kan i tɛna degun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ taa dɛsɛ k'i yɛrɛ bɔ a la kunko tɛ jigin i kan min b'i malo adamaden dusukun mana gɛlɛya cogo cogo k'a fɔ nin ye kafiri de a tɛ sɔn maa ta ma fiyewu allahumma salli ala nabi rahmati n'i bɛ don o maa ni gɛlɛn na sɔn ka nin soli kɛ kira kan dɔrɔn siɲɛ kɔnɔntɔn ye ka taa siɲɛ kɔnɔntɔn an lamɛnnen don fasoden minnu bɛ jamana wɛrɛw la papiye ko gɛlɛyaw b'u caman na dɔw bɛ papiye nɔfɛ faw sara u kɔ u ma na baw fatura u kɔ u ma na n'i nana ka ban ni papiye t'i bolo i tɛ se ka segin mhm. kɛra degun ye san mugan tɛ san mugan ye san bi saba san tan duuru i fa sukoya bɛ f'i ye i tɛ se ka na o o demalinasɔn ninnu ne b'a fɛ k'o papiyew ta ka taa n'o ye walima ne mago bɛ baara yɔrɔ de la a fɔra ko ɲɛmɔgɔ tɛ hinɛ mɔgɔ la a tɛ mɔgɔ ka papiye minɛ alahuma sɔli ala nabi rahmati i jija i k'a wurudi n'i sera ka kɛmɛ duuru sɔrɔ a la sufɛ kɛmɛ duuru n'i sera k'o sɔrɔ a la sufɛ papiye ta i ka taa di i b'a fɛ a ka kɛ cogo min na usayi sila a bɛ kɛ ten alahu akbar o tuma na kira kan sɔli a bɛ fantanya wuli ka bɔ yen a sɔli dɔ bɛ yen o b'a fɔ ten ko alahuma sɔli ala sayyidina muhammadin mil a samawati wal ardi mhm. ala ka kisi kɛ kira muhammadu kan kisi min caya bɛ bɛn sanfara wolonfila fa ani dugufara wolonfila fa kira kan sɔli min valɛri bɛ bɛn o ma ala k'o kɛ kira kan nin ye sɔliba ye dɛ ka bɔ sanfara fɔlɔ la ka taa filanan na o bɛ bɛn san kɛmɛ duuru taama ma mhm. ka bɔ filanan na ka taa sabanan ma o ye san kɛmɛ duuru taama o b'o cogo la fɔ sanfara wolonfila dugufara fɔlɔ bɛ ten filanan bɛ ten sabanan bɛ ten o tuma na ala ka nɛɛmɛ kɛ ala kira muhamadu ye

sanfara wolonfila ni dugufara wolonfila o fa ala k'o kisi kɛ kira ye hmm. mɔgɔ b'o fa dan dɔn musa e ka nin fɔ k'i to i ka baara yɔrɔ la i b'a fɔ mɔgɔw ma de ko a ye taa n sɛgɛnna kiliyan jɔ n'a kɔnɔ o t'a la anw de ta farafinya bɛ ɲini ka kɛ ko ye an bolo f'an bɛ ɲini ka ɲina an yɛrɛ anw bɛ jamana dɔ la an taara turunɛ dɔ la yen jamana tɔgɔ fɔ man ɲi an ka denmisɛnnin dɔw bɛ baara la ne taara n ko n bɛ taa n sigi u kɛrɛfɛ parce que fasodenw bɛ tunkan fɛ musa u bɛ baara la ni ala ma ja min na a ma tunkan ja i la nka an ka cɛ den ni muso den minnu bɛ tunkan fɛ mhm. musa fugariw tɛ
u mago bɛ faso la n'i taara n'i y'an ka jamanadenw ye wali jamanaw la baara dɔ bɛ yen i t'a kɛ faso la fiyewu n'i taara tunga fɛ i b'a kɛ mhm. mun na faso bɛ se ka bɔ nɔgɔ la seli ɛri sera funankɛnin ko patɔrɔn ma ko a bɛ seli a ye seli kɛ k'a ban patɔrɔn yɛrɛ a ma seli seli banna a ko e bɛ seli ni jumɛn ye a cɛ ko k'ale bɛ seli ni fatiya de a ko i bɛ fatiya dɔn wa e cɛ ko n b'a dɔn kojugu a ko ni e bɛ fatiya dɔn ko i tɛna baaradenya kɛ ne bolo yan cɛ y'o f'a ye cɛ y'o de f'a ye a ko n'i bɛ fatiya dɔn i tɛna baaradenya kɛ yan ustaz o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye ayi n'i bɛ fatiya dɔn fatiya ye so wolonfila de ye o aya wolonfila de don sanfara wolonfila dugufara wolonfila donc n'i bɛ fatiya dɔn i tɛ baara k'a ye mɔgɔw bɛna baara kɛ e yɛrɛ de ye sa sinɔn i t'a kɛ maa ye o e k'i jija alahuma sɔli ala seyidina muhamadin mili asamawati wali ardi ala ka kisi ka kira muhamadu kan sanfara wolonfila ni dugufara wolonfila fa ala k'o kisi ka kira kan n'i ye o fɔ n'i ye siɲɛ kɛmɛ kɛ iyaka na'budu wa iyaka nasta'in e b'o fɔ siɲɛ kelen a fɔ dɔrɔn kɛmɛ o kɛmɛ mhm. nin wurudili ti feere tiɲɛ i bɛ se ka kɔlɔsi to i bolo kelen in na ka mɔgɔw ka feerefɛnw d'u ma e ka kɔntinu n'a ye dɔrɔn n'i ye kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ i ka bitigi sanfara wolonfila fa dugufara wolonfila fa ni ala ko a b'o fa ɲɔgɔnna don i ka bitigi kɔnɔ ayi i na mangasan caman sɔrɔ kumana anw de bɛ eretari la n'o tɛ kira salalahu alayihi wasalama dɔnnibaga bɛɛ bɛnnen don a kan hali kira n'a bɛ don hali ɲɛgɛn kɔnɔ kira bɛ kan dɔ fɔ ka don n'a bɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ kan dɔ fɔ hali bololanɛgɛ gansan ni kira tun b'a don kira tun bɛ kan dɔ fɔ ni kira tun b'a yɛrɛ filɛ dungare la peyi b'a bolo a bɛ k'a yɛrɛ kunkolo peyi ni kira y'a yɛrɛ filɛ dungare la a b'a fɔ alihamudulilayi lezi ahasana huluki wa haliki ah, tando bɛ ala ye ala min ye ne muhamadu jogo ɲɛ ka tila ka ne yɛrɛ dancogo ɲɛ mhm. mana gulɔki ti don kira tɛ fini don n'a ma fɛn fɔ kira tɛ ji min n'a ma fɛn fɔ n'a ye jifilen fa n'a bɛ nin min a b'a fɔ bisimilahi a b'o ji min ka jifilen bɔ a da a b'a fɔ arahamani a b'o min a bɛ tila k'a bɔ a da arahimi a bɛ sɔrɔ ka ji tɔ min mhm. mɛ anw bɛ ji min cogo di anw bɛ dumuni kɛ cogo di an bɛ mun fɔ ka gulɔki don an bɛ mun fɔ ka samara don anw bɛ mun fɔ n'an bɛ bɔ an ka du kɔnɔ n'an bɛ don an bɛ mun fɔ n'an bɛ dumuni kɛ anw bɛ mun fɔ donc anw c'est à dire ko ma ɲɛɲini an fɛ mhm. ni nansarakɛ de ye nin fɔ an ɲɛna

kɛmɛ o kɛmɛ o kɔfɛ i b'a fɔ iyaka na'budu wa iyaka nasta'in o ye fatiya lakile de usadi walahi ka kɔntinu n'a ye i bɛ kunɲɔgɔn sɔrɔ k'i bɛ tile bi naani sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ayi n'o ye ayi u b'a fɔ de ko i bɛ ko wɛrɛ la kɛrɛfɛ tuma na an ma a hakili to o la kosɛbɛ bɔn o la ko n'i ye soli kɛ kira kan a nafa mugan ni filanan ko a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fantanya gɛn ka bɔ solikɛbaga la a mugan ni sabanan dun yusabibu li mawadata indal khalaik musa ye mɔgɔ o mɔgɔ bi soli kɛ kira kan mhm. kira kan soli ye e yɛrɛ de ka dawula de ye o ye e yɛrɛ de ka daraja de ye o y'i ka manja de ye o y'i ka kanu de ye kira kan soli bɛ taa se yɔrɔ dɔ la walahi e bɛ dumaya ka waati bɛɛ i bɛ soli kɛ kira kan siɲɛ kɛmɛ kɛmɛ walima waati o waati i bɛ soli kɛ kira kan musa ye a bɛna se yɔrɔ dɔ la hali ala ma taa fini n'i y'a dɔn i farikolo b'a kulɛri ta hmm. wallahi kira ka sɔli b'o kɛ hmm. donc a bɛ kɛ sababu ye n'i donna ko o ko la hali n'o man ɲi o y'o ɲanen de ye e bɛ sɔli kɛ kira kan e tagabolo de y'o ye i ti don foyi la k'o bɛ kɛ ko lankolon ye hmm. ala bi i kanu don a ka danfɛnw na kanu b'i minɛ u minɛ fo yan de fo dusukun na o de la ni i hakili tora a la usadi mangoya man ɲi ala ka danfɛn bɛɛ la fɛn min ma ka go n'a bɛɛ o ye surantɛrɛ de i ka barikon fa ji ni surantɛrɛ binna a na hali kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ ni mɔgɔ min ko a bɛ ji min n'a fɔra ko a surantɛrɛ tun bɛ nin barikon kɔnɔ a fo ni ji wɛrɛ tɛ yen tuma na o ye mangoya dan ye usadi mangoya man ɲi ni mandiya ye adamaden sɔrɔ ni i kanuna i ka defo ti dɔn hali ni son minɛna a kanubagaw cɛ la gosili bɛ dɔgɔya tuma na kanu ye fɛnba ye k'i hakili to a la i kanu ka don ala ka danfɛnw na alahuma soli ala sɔhibili kɛramati hmm. ala ka kisi kɛ kira muhamadu kan muhamadu min ye bonya bɛɛ lajɛlen tigi ye kabi diinɛ ma di kira ma hmm. bonya bɛɛ tigi de don kira y'a ka denmisɛnninya kɛ k'a ban makan kɔnɔ u tun bɛ kalifafɛnw de ta ka taa kalifa ala kira la o ye bonya dan ye cɛkɔrɔba sijɛ bɛ na a jɔ da la a muhamadu bɛ yen wa a bɛ yen a nin wari in minɛ dɛ sani mago ka s'a ma o ye bonyaba ye hmm. man alahuma sɔli ala sɔhibili kɛramati alahuma sɔli ala sɔhibili kɛramati o kɔrɔ ye ala ka nɛɛma kɛ bonyabaw tigi kan sabu bonya dan kɔni ye dawula ni daraja dan ye don o don i na yɛlɛ so dɔ sanfɛ ka fɔ ashadu anna muhamadu rasululayi hmm. o ye bonya dan ye n'i ko i t'a fɛ ka kira tɔgɔ mɛn fɔ n'i y'i tulo geren sa fajiri bɛna wele sisan kira tɔgɔ bɛ fɔ a la seli kɔnɔna na i bɛ tahiya min kalan mhm. o tuma na kira tɔgɔ bɛ fɔ a la n ko ala ko ala kira ma ko asalamu aleyka ayyuhan nabi wa rahmatulahi wa barakatuhu maa o maa bɛ seli maa o maa bɛ seli tahiya kɔnɔ i na kira tɔgɔ fɔ i seko t'o la mhm. o tuma na bonyaba si tɛ yen kira mamadu tɛ min tigi ye tuma na o ye sɔhibuli kɛramati de sa to nin kan i ka to k'a wurudi alahuma sɔli ala sɔhibuli kɛramati alahuma sɔli ala sɔhibuli kɛramati i jija n'i y'a wurudi i ka haminanko la walima n'i bɛ to a kan a wurudi kɛmɛ saba ni tan saba mhm. usadi bonya bɛ mɔgɔ ɲini de ka don i la mɛ n'i ko i bɛ bonya ɲini dɔrɔn i tɛ bonya sɔrɔ a bɛ kɛ dɔgɔyalima ye o kɔrɔ ye di e bɛ ka baara in na sisan baara ɲɛdɔn de y'a to ni e bonyana n'a ye o ni ne nana muruti musa bɔgɔ sila bɛ min na fɔ ne yɛrɛ k'a kɛ ni ne y'a ɲini n t'a sɔrɔ wa ni n bɛ tɛmɛ eh, konate a t'a yɛrɛ dɔn e ko f'a ka eh, gɛrɛ musa ka baara in ɲɔgɔnna na donc i ma bonya sɔrɔ i ye dɔgɔyalima sɔrɔ hmm. ɔ mais ni bonya ye mɔgɔ ɲini ka don i la i n'a bɛ taga ni ɲɔgɔn ye kumana